Ndị be anyị kee ka unu mee ama m na arụ dịsị ama m na ya enwero nsogbu ee o nwere ofu ihe anyị ga-ekwu maka ya na vidiyo a ife a wee bụrụ n'asụsụ oyibo o wee bụrụ happenings in the southeast and solutions therein hmm? n'okwu igbo wee bụrụ okwu gbasara ife na-eme na southeast na ife a ga-eji wee dozie ya bụ okwu Ee, ife me m ji wee mee vidio a bụ ife m fụrụ n'ịntanetị ihe dịka 5-6 days ago o wee bụrụ o nwere ofu onye a na-akpọ senetọ Ned Nwoko a malụ ya dịka senetọ ndị Delta North Delta North bụ na Delta steeti ka ọ dị ebe a kpọrọ Anioma maọbụ Delta Igbo o nwere ife senetọ Ned Nwoko nọ na-ekwu na National Assembly mgbe ọ nọ na-ekwu okwu o wee na-asị na nsogbu a na-enwe na South East na o nwe ka a ga-esi wee dozie ya ife o kwuru na vidiyo a malụ mma ọ solushon dị ya mana tupu a na-ene anya na ife o kwuru ya bụ solushon ọ ga-adị mma ka anyị kọgodu maka nsogbu a na-enwe na South East a ọ bụrụ na a na-achọ nsogbu dị na South East ị ga-ebido wee nebe anya mgbe nsogbu a ji wee pụta n'etiti anyị na 1999 mgbe e bido civilian gọọmenti Obasanjo chịsị wee lituo enwero nnukwu nsogbu na South East eh, ka a na-akpị ya Yar'Adua wee banye kama na ọ nọtero aka wee nwụọ Jonathan wee banye ndị a niine chịsị Southeast dere duu anyị enwero nnukwu nsogbu na Southeast mgbe nsogbu ji mgbe o ji wee tinite ọfụma bụ n'oge nwoke m a a kpọrọ Muhammadu Buhari ofu ihe so wee bute nsogbu na Southeast na be anyị taa bụ ife a Buhari nọ na-eme ọ pụta o zie ndị ami o zie ndị polisi o zie ndị DSS e jee ebe ndị mmadụ nọ maọbụ ebe ndị mmadụ na-eme protest maọbụ ebe ndị mmadụ na-eme rali e jee ebe ahụ a gbagbusie ndị mmadụ na nkịtị ife a butelu nsogbu na South East ife ị ga-eji wee malụ bụ ọ bụ na ị malụ ka conflict si eme escalate ị banye n'ife a na-akpọ conflict resolution ị ma ka o si eme escalate ị malụ sị injustice na-ebute conflict a wee na-eme ife a a wee mechaa wee sị na kama a ga na-agbagbu ndị mmadụ na nkịtị na-agbọ maka na a na-eme protest na ọ ka mma na e bido mebe ife a na-akpọ sit at home sit at home a na-ekwu maka ya sit at home bidoro na 2016 ọ mgbe a ka o bidoro one year after buhari ji wee banye n'ọkwa ọ dị mma na i detulu ife a na-agwa gị maka na ọ ga-enyere gị aka i wee ghọta sị na sit at home ị na-afụ taa na ọ yanwa nọchiri protest ọ bụ na a hapụrụ protest a nọ na-eme anyị ama enwe sit at home taa ọ ka o si wee dị ọ bụrụ na ị chọọ ka sit at home kwụsị taa ị ma na ị ga-ewepụtawa protest ndị polisi agbagbuna mmadụ e mebe protest ị ma na sit at home ebee ọ dị mma na ị ghọta ife a na-agwa gị ofu ihe ọzọ buhari butere n'ala igbo bụ ịkwado ndị fulani ka a na-egbu ndị be anyị ife a butere nsogbu n'ala igbo okwu gbasara ihe Fulani a kịta ọ bụrọ sọ n'ana Igbo ka ọ nọ na-eme ọ nọ na-eme ma na North Central bụ Middle Belt ọ nọkwu na-eme na be ndị Yoruba a nọ na-egbu ndị Yoruba mgbe ahụ mee onye a na-akpọ Sunday Igboho ji wee pụta ị mago wee na-ekwulu fa okwu mgbe ahụ na-egekwa ntị ọfụma a wee pụta na second tenure Buhari o nwere ive ndị yoruba mere mgbe ahụ ha enegoo anya sị na nwoke m a na-akpọ buhari na ọ na-akwadozi ndị be ya bụ ndị fulani ka a na-egbu ndị yoruba ha wee mee gịnị a wee wepụta ive a na-akpọ amotekun amotekun bụ ya west south west security network e wepụtara ya mgbe ahụ ka ọ na-alụzi ọrụ ka e wepụta nke ha a na-enezi anya ka ndị south east ka e wepụta nke ha ga-abụ south east security network ndị south east governors jụ na ha ga-ewepụta nke ha o nwerọ security network e wepụtara amarọ m ife fa na-eche a hapụ ndị fulani a na-egbu ndị be anyị ọ na-emekwa na-aga na-egekwa ntị ọfụma a wee pụta na arọ 2020 a ife gara aga na arọ a erika a wee pụta na arọ 2020 a wee pụta ebe ọktoba a wee mee ihe bụ a wee gbaa ihe a na-akpọ EndSARS ihe a bụ southern nigeria niile mere EndSARS a wee mebe ndị polisi attack ibe niile emecha ma na Lagos ma na Ọyọ o mechara ala ndị Yoruba mekwa n'ala Igbo na-egekwa ntị ọfụma ọ Ọktoba 2020 ahụ ibe niile na polisi a nọ na-egbu ma egbe a nọ na-egbukọcha ọ nya mere e ji wee nwee ihe a na-akpọ unknown gunmen ọ mgbe ahụ ka o bidoro Ọktoba 2020 polisi issue abụrọ sọ na South East ka o mere o mekwuru na South South ebe a na-akpọ Aniọma taa o mere ma na Delta ma na Edo steeti ebe o mere rinne ma Rivers steeti mana na o nwere ofu ihe mee na Aniọma ife a na-akpọ unknown gunmen ọ pụtakwu ma na Aniọma mgbe ahụ 2020 2021 ọ pụtara na-egekwa ntị a wee pụta na Disemba 2020 a ka na-eche ndị ndị South Eastern Governors ka e wepụta Amotekun nke fa nke ndị Igbo wee chegide ndị a o nwerọ ife a na-afụ anya ndị a na-alụ a hapụ nnọọ ndị Fulani a na-egbu ndị be anyị Maazị Nnamdi Kanu wee pụta na Disemba 12 2020 wee fọm ife a na-akpọ gịnị ESN Eastern Security Network bụzi ife pụta nọ na-afụ maka ndị Fulani maka na ndị South Eastern Governors na ayọgidego fa kpọọ fa afa yọọ fa kọwalụ ha ha jụ na ha ga-alụ ọlụ fa maazị Nnamdi Kanu wee mee gịnị wee tinye ife a na-akpọ ESN Disemba 12 2020 ka ọ mere ọ ka ị wee na-afụ ka ife niile a si wee pụtasịa okwu niile a dịsi gịnị iche iche iche iche ọ ka o si wee dị ọ ga-adị mma ka ị ghọta na ife a dịbụrụ tupu 2015 wee pụta arọ 2015 wee pụta nwoke m a na-akpọ Buhari ji wee banye n'ọchịchị n'ife niile a dịrọ ma ọnụ gọọmenti Okwu Fulani a adịgo mana ọ dịrọ o siniterọ dịka o si wee sinite n'aka Buhari ọ dịrago mana ọ dịrọ ka o si wee dịzi n'aka ya bụ Buhari ọ ka ị wee na-aghọta na ife niile a bidoro mgbe nwoke m a na-akpọ Buhari ji wee banye n'ọkwa nke mbụ first tenure 2015 na-egekwa ntị o okwu agwụbe ị ma South Eastern Governors mgbe e ji wee wepụtazi South East Security Network bụ na April 2021 nke wepụta nke fa ngwa nezie anya nke ndị Yoruba bidoro na Jenụwarị 2020 gị nwa bụ South Eastern Governors na-ewepụta nke unu na april 2021 one year and four or five months agachago tupu ha na-ewepụta ya bụ Southeastern Security Network a na-ewepụta ya a wee gwa Southeastern Security Network sị na ife gbasalụ Fulani unu ekwuna maka ya ya mee kemgbe e ji wee wepụta Southeastern Security Network ife a na-akpọzi Ebube Agụ taa mgbe ka e mecha ba yalị afa kpọwazi Ebube Agụ kemgbe e ji wee wepụta ife a kpọrọ ebube agụ a nụtụbe na ebube agụ je chọọ ndị fulani n'ime ọfịa ọ ife buhari gwalụ fa Uzodimma wee kweta Umahi wee kweta ọ ka ife niile a si wee pụta ebube agụ wee hapụ ndị fulani a ga-afụ maka ya maka na e nyego fa order wee je na-egbu ndị igbo ọ fa nwa ga-apụtazi n'ime afịa ebe ndị mmadụ na-azụ afịa na-anụ na a mụnyere afịa ọkụ a na-anụ na ite na a gbagbulu ụmụ nwaanyị na-ele ife n'ime afịa ọ ebube agụ na-afụ maka ya maka n'ime ebube agụ e nwecha ma ndị awụsa e nwekwa ndị igbo be anyị e nwecha ndị awụsa e nwee ndị mba mbiri nsogbu niile ị na-afụ ọ ka ị wee na-afụ na aka buhari dịsị ha ncha niile aka south eastern governors dịkwa ya especially Uzodimma na Umahi okwu niile aka fa dị na ya ọ ka ị wee ghọta ka okwu si wee pụta na e nwe ike ekwuzie maka solution the nation and we keep talking about it and keep thinking that uh, empowering these, uh, our soldiers or our police is the solution I, I take a different view I've always said that We must look at the reasons why people are agitating, why people are fighting, why they are willing to carry guns to be killed or, or kill. Gịnị ka Senetọ Ned Nwoko nọ na-ekwu o nwe ife ọ nọ na-akọwa sị na ọ bụrọ ịpụta sị na ọ maybe ndị kriminal ka ha bụ maọbụ na ọ ndị oshi ọ bụrọ ka e si emedi ife ụdịrị nsogbu a ọ bụrụ ị na-achọ solushọn na ife ị ga-eme bụ ịkpọ fa jụọ fa sị kee ife a na-azọ kee ife ha chọrọ ọ bụ na ị chọrọ ịkpọ fa ijiri aka gị mee nchọpụta wee malụ ife fa na-achọ ife ahụ wee malụ ka ị ya-esi wee dozie malụ nke a ga-eme nke a ga-ahapụ ime na ọ bụrọ ịnọrọ n'ịntanetị ị na-akọgheli ọ bụrọ ka e si afụ maka solushon dị ya ahụ senetọ ned nwoko nọ na-ekwu na nashọnal asembli ka anyị maburu ya na mgbe ị ma ọ dị ekwukwu okwu gbasara south east na ọ ndị delta igbo ka ọ na-ekwu maka ya mana ọ bịazi na-ekwu okwu gbasara Southeast a wee na-afụ na onye a bụkwa ụdịrị mmadụ a na-achọ achọ kemgbe maka na i were ya na Southeast o nweghị na-ekwu okwu na gọvanọs ndị Southeast ma na senetọs o nweghị na-ekwu okwu ọki ka i wee na-aghọta sị na igbo bụ igbo ọ akọnuche ka e ji eje n'ụwa mana m ga-etinyekwu n'elu ya maka na o nwere ife dị m n'obi dịka m si wee ghọta ife niile ife ịbụa a ga-eme wee fụ na e dozili ife ofu wee bụrụ ndị a niile na-ekwu okwu gbasara biafra maọbụ ife gbasara ndị igbo imegbu ndị igbo ndị a niile e jidecha na nga na a ga-ahapụ ha ka ha pụta bido na maazị Nnamdi Kanu na a ga-ahapụ ya na mmadụ niile maka na ndị e jide riri nne ma ndị a da-anụzi maka ha ndị a niile a ga-ahapụ ha ka ha pụta ka ha ra ka ha ra a ga-ahapụ ha ncha niile ọ bụ na a chọọ na a na-achọ idozi ihe a hapụ ha ka ha pụta nke ịbụa wee bụrụ na federal gọọmenti na national assembly ndị naijiria ga-apụta fụ ihe a ga-eme gbasara ndị igbo fụ ihe a ga-eme gbasara south east inwere onwe fa o nwerọ na tv na-akọ dịka solution o nwerọ na tv ga-eme n'okwu a idozi okwu a na-abụrọ inye ndị southeast nwere onwe fa ka ha nwere onwe fa independence federal gọọmenti na national assembly ka ọ dịzi ịdọ n'anị a kpọọ onye dịka maazị Nnamdi Kanu a kpọọ ndị politicians a na-afụ na southeast ọfụma nwekọ ọbụna ndị gọvanọs na senatọs a kpọọ fa akpa nkata ka Southeast ga-esi wee mee gịnị wee pụọ na Naịjirịa Naịjirịa ga-agba ya okirikiri mana anyị achọrọ ị ma na ndị federal gọọmenti ọ bụ na a na-achọ ka e dozie ife ọfụma ọ bụ na ndị National Assembly na-achọ ka e dozie ife ọfụma ị ma na ha ga-akpa maka nnwere onwe ndị Southeast ndị Southeast ga-enwere onwe fa ka ha bụ obodo nke fa iche na naijiria na ha ajụgo naijiria ajụwapụ ntị na ya achọzi ife bụ a ga-eme ọ bụ na a na-achọsị na-achọ ka udo chịa na-achọ ka e dozie ife na-achọ ka chọgbu wee na ịmanụ ife bụ a ka a ga-eme ekwugo m ya ka o si wee dị m n'obi ka m si wee ghọta ka anyị hapụzie etu ahụ daalụnụ maka ndị gere ntị ka ọ dịwanụ